Лъэпкъым и зыужьыныгъэри и зэфӏэкӏри иджырей лӏэщӏыгъуэм къызэралъытэр абы къыхэкӏа цӏыхухэм щӏэныгъэ ябгъэдэлъырщ. Икӏи, лъэпкъыр зыгъэуардэ нэтыныр къыщызэдгъэпэщар ди лъэпкъэгъу щӏэныгъэлӏхэм я цӏэр къитӏуэн, я зэфӏэкӏхэм щыгъуазэ фытщӏын папщӏэщ. Нобэрей нэтыным дыщытепсэлъыхьынущ мэкъумэш унэтӏыныгъэмкӏэ щӏалэгъуалэм щӏэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтыным илъэс щэныкъуэ хъуауэ хуэлажьэ. Абы къыщынэмыщӏа, Къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр жыджэру езыгъэкӏуэкӏ мэкъумэш щӏэныгъэхэм я доктор Къэзанш Сэфэрбий. Къэзанш Сэфэрбий щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэтын ӏуэхум минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъу гъэ лъандэрэ иролажьэ. А зэманым къриубыдэу ехъулӏэныгъэ куэд иӏэщ, хэзгъэщыну сыхуейщ иджырей зэманым ар профессору кафедрэ Зоотехния и ветеринарная санитарная экспертиза жыхуиӏэм Щыӏэщ абы щынэмыщӏа къэхутэныгъэ щӏэныгъэ лабораторием и унафэщӏ пщӏу аквакультурэм зегъэужьын жыхуиӏэми щолажьэ. А зэманым къриубыдэу ӏуэхугъуэшхуэ куэд ищӏащ, и ӏэдакъи, тхыдэ куэди къыдигъэкӏащ. Хэзгъэщыну сыхуейт, щищрэ блыщӏрэ тху къэхутэныгъэ лэжьыгъэу къыдигъэкӏащ, абы щыщу монографиеу блы, Плӏыщӏым щӏигъу егъэджэныгъэ тхылъ сэбэп хъун итхащ, абыкӏэ сабийхэр ди университетми щрагъаджэ. Абы щынэмыщӏам игъэхьэзыращ кандидат наукыу и и доктору цӏыхуитӏ.

Си адэ си анэм къызжиӏащ мыхуэдэу. Псом хуэмыдэу си адэм зыри ухуейкъым, зоотехникэу еджи, къэкӏуэжи, пщӏантӏэм удэсу, кӏэлхозым ущылажьэу, ӏэщым уелэжьу ахуэдэу зэгъащӏи нэхъыфӏщ, абы нэхъ ӏэщӏагъэфӏ уэ бгъуэтынукъым, жери абы къызжиӏам теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр университетыр къыщызэӏуахарат, пятьдесят седьмой годым сэ десятый класс къэзухати, абы си тхылъымпӏэхэр естри, абы сыщӏэтӏысхьащ. Абы сыщӏэтӏысхьэри ар къэзухащ, ар къэзуха нэужькӏэ лэжьакӏуэ колхоз Ленинцы жыхуиӏэм сагъакӏуэри абы сщылэжьащ, абы иужькӏэ Прохладнэ управлением сщылэжьащ, абы сикӏри аспирантурэм сыкӏуэри, аспирантурэр Всесоюзный научно-исследовательский институт овцеводство, козоводство, абы си документыр естри, ар абы щыгъуэ Москва дэтащ. Хрущев и приказкӏэ ар Ставрополь къахьыжри, Ставрополь дыкъэкӏуэжри мазихкӏэ абдей къыщызухри, а мазихым и кӏуэцӏкӏэ диссертацэ къэнэжар илъэсищкӏэ аспирантурэм щӏэса, а къэнэжар зэфӏэкӏа нэужькӏэ си диссертацэр абдей защищать сщӏауэ щытащ къэзухыным илъэс ныкъуэ иӏэу. Аспирантурэр къэзыуха нэужькӏэ, абы щыгъуэ направлениекӏэ ягъакӏуэу щытащ. Сэ япэ дыдэ направлениекӏэ сыздагъэкӏуар Туркмениеращ. Туркмением август мазэм и тӏощӏрэ тхум сыздэкӏуам я дунейр хуабагъыр сэмызэгъыуэ исраф сыхъуу сыщыхуежьэм щыгъуэ, я ректорым дей сыщӏыхьэри,

Профессор Бестужев жеу дэ дригъэджауэ ӏэщыр зрагъашхэ ӏуэхум теухуауэ дэ дригъэджауэ щтати, а сэри къэзухар абы и специальнострат, абы зригъаджэрати, абы и дей сыкъэкӏуэжщ, абыми абы и ассистенту илъэсищкӏи сигъэлэжьащ. Абы иужькӏэ ассистентым сыкърагъэкӏри, Преподаватель нэхъыщхьэ сащӏащ. Преподаватель нэхъыщхьэм сылажьэурэ илъэситху дэкӏа нэужь, доцент цӏэр къысфӏащащ. Ар къысфӏащри, ар сиӏурэ илъэс тӏощӏкӏэ сылэжьауэ къыщӏэкӏынщ, илъэс тӏощӏ сылэжьа нэужькӏэ, Мы темэщӏэ къэкӏуащ, едгъэджэн хуейуэ ӏэщӏагъэ нэгъуэщӏ къагъэкӏуащ, Москва кърагъэкӏри, бдзэжьейм теухуауэ едгъэджэн хуейуэ, ар дгъэхьэзырын хуейуэ. Сэ езгъаджэу щытар ветеринарный врачхэращ, ветеринарный врачхэм ӏэщыр зрагъэшхэн хуейр, ирагъэшхын хуейр Зрагъэшхын формэр ауэду сэ езгъэджа илъэс тӏощӏкӏэ ар езгъэджащ. Абы иужькӏэ мис мор къагъакӏуэщ абыми, ари къызатри а тӏури зэгъусэу езгъэджащ. Итӏанэ, шэм тепсэлъыхьу, лым тепсэлъыхьу аргуэру къагъэкӏуащ тхылъымпӏэ, абы елэжьын хуейуэ, ахэм цӏыху едгъэджэн хуейуэ. Ари къызатри абы срилэжьащ. Иджысту Абыхэм сролажьэ бдзэжьей зрагъэхъуну щӏыкӏэми сролажьэ шэ, шхур къыхащӏыкӏыуэ ерыскъы ящӏынур езгъаджэхэм язгъащӏэурэ сокӏуэ, итӏанэ иджы аргуэру къызатыжауэ сӏыгъщ мэлым теухуауэ, мэлым Къыпкърыпх хъунур сыт иӏис жо ицӏу ауэдэ лэжьыгъэ къагъэкӏуати, ар сэ къызатауэ магистратурэм щӏэсхэр сэ изогъаджэ абыкӏэ. Нтӏэ темэ зыбжанэ дауэ здэфхьрэ? Япэ, япэ ӏэщӏакъомыр щызэхуэсам щыгъуэ сэ сызэлэжьу щытар мэлыра, мэлым нэхъ селэжьащ. Мэлым игъэшхэныр, щынэр нэхъ ин щӏыным Щынэр мэлым къыщыщӏагъэжым дей мазищрэ ныкъуэ хъуа нэужькӏэ мэлым мэлым къыщӏагъэжри, щынэр и закъуэ къонэ. Абы лы егъэщӏын, цы къытехыным теухуауэ зыкъомрэ селэжьащ. Си щӏэныгъэм теухуауэ абыкӏэ срилажьэурэ ар зэфӏэкӏри, мор къызэӏуаха нэужькӏэ мобы нэхъ сыдихьэхщ бдзэжьейми, бдзэжьейм селэжьащ иджыри къэсхункӏэ иджыри солэжь, бдзэжьейр нэхъыфӏ хъун щхьэӏэ, Дэ щӏыпӏэ щӏыпӏэ куэдым къитшурэ мыбы сэ куэд ӏей къесшэлӏащ. Амур, псы Амур, Дальний Востокым нэс къисшщ абыми, бдзэжьеищ зэмыщхьу къэсшащ. Бдзэжьеищым къытескӏыурэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым ар ягъэхъу хуежьэщ абыми, абы и федар ялъагъури, абы куэду зратри, ар фӏыуэ ягъашхэу щӏадзащ. Нтӏэ, сыт хуэдэ илъэсыр а бдзэжьейм елэжьын щӏэбдзэр? Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тху гъэм. Абы щыщӏэдзауэ а бдзэжьейм солэжь. Ари злэжьу, мори злэжьу сыкъакӏуэурэ бдзэжьейм нэхъ сыдихьэхри, бдзэжьейм нэхъ сегугъуащ. Къэзанш Сэфарбий къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр жыджэру ирегъэкӏуэкӏ. Абы кърикӏуахэр и кандидат, доктор лэжьыгъэхэм щызэхуэхьэсауэ, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъу, минитӏрэ зы гъэхэм утыку кърилъхьащ. Си кандидат лэжьыгъэр зытеухуар а зэманым Урысейм Цӏыху куэд ӏей къекӏуалӏэу щытащ. Мо хьэрыпхэр къакӏуэрти, абыхэм яшхыну зыхуейр мэлылти, а мэлылым цӏэрэ щхьэрэ имыӏэу щытащ япэм. А щынэ къыщӏачарат яшхыр абыхэм, щынэ къыщӏачар а гъэ дыдэм яукӏыурэ яшх, адрей гъэ техьахэр ахуэдэу яшхыжыркъым. Ауэдэу хуэм-хуэмурэ ягъакӏуэурэ абы селэжьын хуей сыхъущ абыми, абы темэр. Диссертацэ темэр абы къыхахри къызатри ар злэжьащ, стандарт мэлым и стандартыр зиӏысыр и хьэлъагъыр, цы къытекӏынур, и инагъыр, ишхыр зыхуэдизыр, ишхам теухуауэ къыхигъахъуэр зыхуэдизыр, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блы гъэ, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъу гъэхэм абы селэжьри, абы защищать ирисщӏауэ щытащ, щынэм Теухуауэ бгъэхъунур нэхъыфӏыр дэра, щынэхъу цӏыкӏура, хьэмэ щынэ сэкӏа цӏыкӏура, хьэмэ щынэ бгъэбз цӏыкӏура жоуэ, ауэдэу зыхэту щыуэ зыхэту срагъэлэжьщ абыми, абы я пащхьэм къислъхьати, къыхахауэ щытащ, щынэхэр щыцӏыкӏум дей умысэкӏыу бгъашхэмэ, я лыр ӏей хъуӏым, Я лыр пхъашэ хъукъым, я лыр пхъашэ щымыхъукӏэ, нэхъыфӏу щыхэхъуэкӏэ, щынэ цӏыкӏухэр мысэкӏауэ, гъэшхауэ, мэзих хъухункӏэ бгъашхэмэ, а мэзихым и кӏуэцӏкӏэ букӏымэ, я лыр ӏэфӏщ, я лыр щабэщ, я лым зэрызыхэлъыр къапщтэу щытмэ, Ӏудэнэ цӏыкӏу куэдурэ зыхэлъщ, абы я лыр а ӏудэнэ цӏыкӏу къэсыхункӏэ пшэрагъ иӏэу къокӏуэри, а пшэрагъым ар зыхуешэжри абыми лыр нэхъ сочнэ мэхъури, ӏэфӏагъыр нэхъ къыщӏохьэ. Нтӏэ, уи доктор лэжьыгъэр сытрат зытеухуар? Си доктор лэжьыгъэр мыдэкӏэ сыкъэкӏуэта нэужькӏэ, илъэс тӏощӏрэ тхукӏэ Москва сыкӏуурэ бдзэжьейм теухуауэ отчет сщӏыурэ апхуэдэурэ сагъэлэжьащ. Экспедицэшхуэ сиӏащ, экспедицэм цӏыху пщыкӏутху хэта. А цӏыху пщыкӏутхум цӏыхуитӏ яхэтащ Астраханский рыбвтуз жыхуиӏэр къаухауэ, итӏанэ дэ дыдейм химическэр къаухауэ тӏу, биологическэр къаухауэ цӏыхуищщ, итӏанэ ихтиологыуи цӏыхуитху сиӏащ. Мис а цӏыху къомыр згъэлэжьэн папщӏэкӏэ Москва Всесоюзный научно-исследовательский институт ирригационный рыбоводствэм сом мин тӏощӏ а зэманым илъэс къэс къызиту щытащ ар згъэлэжьэн щхьэкӏэ. Ар дгъэлажьэурэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ящӏэнур, абы теухуауэ, зэращӏынур, абы теухуауэ сыт хуэдэ бдзэжьей ягъэхъун хуей, Хэт, сыт хуэдэ бдзэжьей зэгъусэу бгъэхъуну, зэмыгъусэу бгъэхъуну абы теухуа сэ си лэжьыгъэри? Абы теухуауэ лэжьыгъэр сщӏыри, мыдежым де совет къызэӏуахат ди Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш институтым къыщызэӏуахат ученый совет Диссертацэ защищать пщӏын хуейуэ, мыдежым де щыщӏ, нэгъуэщӏыпӏэ умыкӏуу, жари, къызэлъэӏури, мыдежым де щысщӏауэ щытащ. Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏхэм и мызакъуэу, Къэзанш Сэфарбий илъэс щэныкъуэм щӏигъуауэ щӏалэгъуалэ егъэджэным псэемыблэжу хуолажьэ. Щӏэблэм щӏэныгъэ нэс ябгъэдэлъхьэным и мызакъуэу, ар гъащӏэм хуиущииным, гъэсэныгъэ яхилъхьэным гулъытэ хуищӏу лэжьащ. Къэзанш Сэфарбий щэщӏрэ тху Илъэс хъуауэ соцӏыхур. Дригъэджащ, дыщригъаджэм деж щӏэдзауэ дисциплинэ куэдкӏэ дригъэджащ. Дызыхуригъэджар фӏы ӏэщӏагъэм хэтщӏыкӏыу, фӏыуэ тлъагъуу. Иужькӏи цӏыхур ди лэжьапӏэ къытхуэзэм нэгъуэщӏым теухуауэ. Тэмэм зэрыхъуным ди ӏуэху зэрефӏэкӏуэным нэгъуэщӏым дыхуригъэджа. Нобэ къапщу щытмэ Къэзанш Сэфэрбий факультетым и кафедрэми мэлажьэ, профессору. Абы студентми икӏ аспирантми докторанту куэду иӏэщ. Студентми фӏыуэ къалъагъу, нэмыс яхелъхьэр, щӏэныгъэ ябгъэделъхьэр. Бдзэжьейм иджысту нэхъ хуэкӏуу нэгъуэщӏу телажьэу щытщ. Мы гъэм къриубыдэу нэгъуэщӏу аспиранти Докторскэ жыпӏэми Левенстэмэ тӏу къыщӏигъэкӏащ, абы нэмыщӏи ипэкӏи абы елажьэурэ хъарзынэу аспирантхэм псалъэ тэмэм, ӏуэху тэмэм къыдегъуэт. Лэжьыгъэ зытеухуар къапщтэу щытмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Российскэ Федерацэм, итӏанэ мыдрей регионхэми тэмэму къыщагъэсэбэпыр, экономическэ эффект жыхуиӏэм хуэдэ, къигъэлъагъуу, ди республикэм зиузэщӏын щхьэкӏэ, Российскэ Федерацэм и регионым зиузэщӏыным теухуауэ щытщ и лэжьыгъэр. Сэфэрбий щӏэныгъэм мыдэ преподавательская деятельность иригъэкӏуэкӏым нэмыщӏкӏэ производствэм, хозяйствэ жыхуэтӏэхэм нэгъуэщӏхэм куэду долажьэр. и лэжьыгъэ щӏэныгъэ ӏуэхур абы хилъхьэу, абыкӏэ фӏы дищӏу, абы теухуауэ къапщу щытмэ, Сэфэрбий и гъащӏэм щилъэгъуауэ опытышхуэ иӏэщ дэтхэнэ зы студентми, преподавателымикӏ, аспирантми, псоми къэбгъэсэбэпым уи гъащӏэми сэбэп къыпхуэхъуну, щӏэныгъэ гуэр къыхэпшыну нэгъуэщӏыну щытщ. Ауэдэ ӏуэхукӏэ хэт бгъэдэмыхьами, чэнджэщ тэмэм итыфу, и чэнджэщри къэсэбэпу Сэфэрбий ауэдэу и гъащӏэр къокӏуэкӏыр. Практикэ жиӏэу зы ӏунэтӏыныгъэ зыхуеджэм елъытауэ зы щӏыпӏэ вгъакӏуэу щыта, ахэм я гъусэу укӏуэу щыта, абыхэм къащыхъуа. Мэлым теухуауэ дыкӏуэу щытащ, мэлым теухуауэ. Илъэс тӏощӏрэ тӏукӏэ студентхэр си гъусэуэ Малокабардинскэ племовцесовхозым Сыкӏуурэ студентхэр сшэурэ мазэкӏэ мэлыр щылъхуэ зэманым а щынэ къилъхуамрэ мэл къэзылъхуамрэ зэфӏэмыкӏуэдын щхьэӏэ, и гъэшыр ӏув хъун щхьэӏэ ахэр ягъашхэу, сакман жари мэл куэд мыхъууэ, мэлих блы хъууэ, абы я щынэр ягъусэжу ахэр щхьэхуу иту, ахэр ягъашхэу, щхьэхуу ягъашхэу, мис абыхэм делэжьурэ илъэс тӏощӏрэ тӏукӏэ сэ студентхэр си гъусэу сыкӏуащ абы. Нтӏэ, мис апхуэдиз зэманкӏэ мазэ жыпӏащ. Мазэр мащӏэкъым, цӏыхур фыкъехыж къыщӏэкӏынтэкъым абы мазэ. Студентыр, нтӏэ, мэл пщыӏэм тес, а пщыӏэм нэху къыщекӏыу, абы щышхыу, абы щагъашхэу, пщэдджыжьым жьыу къэтэджрэ сыхьэтитхум къэтэджрэ мэлым яхыхьэрэ, мэлыр занщӏэу псы ирагъафэу, щынэхэр зэрыщытым еплъу, Я шхапӏэхэр къагъэкъабзэу, шхын щӏэрыщӏу далъхьэу ахуэдэу щытащ. Итӏанэ пщэдджыжьым къытехьэжти, сыхьэтибгъуэм дей пщэдджыжьышхэ яшхыу щытащ. Абы иужькӏэ текӏыжти, силос мащэм кӏуэрти, а силос мащэр зыпаупщӏурэ, выгут абы щыгъуэ щыӏэри, выгум къралъхьэурэ, витӏыр щӏэщӏауэ къыдашэурэ, Щынэхэм, мэлхэр ягъашхэу щытащ. Апхуэдиз зэманкӏэ зи къару илъыгъуэ жысӏэми сыщыуэну къыщӏэкӏынкъым. Зи лъы къэплъыгъуэ щӏалэгъуалэр я унагъуэм къыхэпшу, пщыӏэм зы пщыӏэм щызэбгъэзэгъыну, ахэр зэгурыбгъэӏуэну, ахэр узыхуей унэтӏыныгъэм ирилажьэу пщӏыну тынш къыщӏэкӏынтэкъым. А хьэл зэтемыхуэ къомыр дауэ зэтевгъахуэрэт? А хьэл зэтемыхуэ къом уезэгъын щхьа уэ уи хьэлыр абы хуэбгъэкӏуэн хуейщ. Езым я хьэлыр уэ зыхуэбгъэкӏуэну упэщӏ упэув хъунукъым. Езым я хьэлым утеувэу, абы теухуауэ уепсэлъэн хуейщ. Щабэу, уи къуэм ещхьу, уи быным ещхьу плъагъуу, зыхуейр езым зыхуейр жебгъэӏэрэ, чэнджэщэгъу ептыфу. Ауэду щыту щытмэ, ӏейуэ фӏы ӏейуэ нызэдолэжьэфхэ, я псалъэмакъкӏи, я акъылкӏи зэтехуэу,

Илъэс щэщӏым нэблэгъауэ соцӏыху, дыздолажьэ илъэс щэщӏым нэсауэ. Илъэс щэщӏыр куэд ӏей хъуӏым жыпӏэми, дэ ди лэжьыгъэм теухуауэ куэд мэхъу ар. Дызэрыригъаджэрэ сэ схуэдэ куэди къыщӏигъэкӏащ, дэри дригъэджащ. гъэсэныгъэм теухуауэ егъэлеяуэ сабийхэм, егъэджакӏуэхэм фӏыуэ яхущыту, дерсхэр яритыфу, сыт хуэдэ ӏуэхукӏэ убгъэдыхьу щытми, абы зы сэбэпынагъ къызыпыкӏын гуэр щхьэж, езым и ӏуэху теухуауэ жриӏыфу щытщ. Цӏыхур къыгурыӏуэу зыхэщӏыкӏ иӏэу, итӏанэ щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъу щытщ, ауэ дэ нэхъыжьыфӏу къытхэтщ. Сытым дежми, сыт хуэдэ щӏалэми зыдригъэкӏуфу, нэхъыжьхэми хъарзынэу яхэту цӏыху хэтыкӏэ жыхуаӏэм хуэдэр фӏыуэ дэтлъагъуу, мис апхуэдэу щытщ нэхъыжьыфӏщ. Хабзэшхуэ зэрыхэлъым теухуауэ, цӏыхугъэшхуэ зэрыхэлъым теухуауэ зыщигъэукӏыту щытщ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми зыпыӏумыдзу, псоми хищӏыкӏыу апхуэдэу щытщи, мис а и щӏэныгъэри щӏалэгъуалэм ябгъэделъхьэф хъарзынэу. Еущиеф, егъэсэф. Сэфэрбий Чанович университетым дыщеджэм икӏи ди куратору щыта икӏи дригъэджа. Мис иджысту дызнэсам дынэсын щхьэкӏэ лъэкӏ къигъэнакъым. Егъэджакӏуэ пщӏэ зиӏэу, цӏыху зэтету, студентхэр фӏыуэ илъагъуу, преподавателхэм пщӏэ къыхуащӏу, пщӏэ хуищӏыжу мис апхуэдэу. Нобэ къыздэсми хэтщ икӏи дрогуфӏэ дызэригъусэм щхьэкӏэ, Ди нэхъыжьыфӏхэм ящыщ нэхъыщӏэхэр егъэущий, нэхъыжьхэм ядохъу. Си гуапэщ нобэ къыздэсым Сэфэрбий ди гъусэу зэрылажьэмкӏэ. Ди зэхуаку и пщӏэшхуэ дэлъу собжыр, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ цӏыху уезыгъэджам сытым дежи пщӏэ иӏэн хуей. Си лэжьыгъэр згъэкӏуэтэн щхьэкӏи сэбэп куэдрэ къысхуэхъуащ Сэфэрбий. Сэ си лэжьыгъэр, кандидатскэ жыпӏэми, докторскэ жыпӏэми, цӏыху пэжым зы псалъэкӏэ-щэ уи ӏуэхур игъэкӏуэтэфыну. Сэфэрбий Чанович сытым дежи ущиякӏуэу щыта, цӏыхур и гъуэгу пэж тригъэувэфу, зы псалъэкӏэ-щэ уи зыкъыпхуигъазэмэ, уи ӏуэхур зэкӏэлъыкӏуэу ищӏыфу, мис апхуэдэу цӏыху пэжу сытым дежи йокӏуэкӏ. Нобэ къыздэсым апхуэдэу си гъусэщ. щӏэблэм щӏэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтыным, къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр езым иригъэкӏуэкӏым и мызакъуэу Къэзанш Сэфэрбий нобэ къыздэсым, щӏэныгъэм япэ лъэбакъуэхэр хэзычэхэми, щӏэныгъэ лэжьыгъэ зытхыну мурад зиӏэхэми куэдкӏэ щӏэгъэкъуэн яхуохъу. Сэфэрбий, сэ сщеджэм сригъэджакъым, ауэ сэ мис мы курыт еджапӏэм, иджысту дыщӏэс корпусыр япэм курыт еджапӏэу щыщытам, гъатхэм еджакӏуэхэр мэлыхъуэ тшэт. Сэфэрбий а зэманым нишыгыу щытащ сабийхэр. Мис абы дыщызэрыцӏыхуауэ, ауэ мис мыбы дыкъызэратыжрэ нэхъыщхьэ еджапӏэм дыкъызэратыжрэ фӏыуэ дыздэлажьэу, докторскэр сщӏыну сигу къэмыкӏыу, кандидатскэм иужькӏэ Кхъа, щӏэдзи лажьэ, улэжьэфынущ, щыжиӏэм, тӏэкӏуи стемыгушхуэурэ абы стригъэгушхуэри, сыкъищтауэ щытащ къыздэлэжьэну. Икъукӏэ цӏыху пэжу, цӏыхум гуапэу бгъэдэтыфу, цӏыху къэс езым зы псалъэ хуэфэщэн къегъуэтыфыр, зэригъэгушхуэни, цӏыхум езым и щхьэм дзыхь щхуимыщӏми, и ӏуэхур зэрыхъуни и фӏэщ ищӏыжыфу мис апхуэдэ цӏыхури. Мис апхуэдэу дыздэлажьэурэ ӏейуэ куэдрэ гъэмахуи гъатхэпи къиху дыкӏуэу щытащ дэ къэхутакӏуэ, мис мы лэжьыгъэм теухуауэ. Илъэсипщӏым щӏигъукӏэ дрилэжьащ. А къэхутакӏуэ дыщыкӏуэхэм е си ныбжьымкӏэ сешат жиӏэу зыхэзмыха псыӏущӏахэрат нэхъ дызэлэжьри. Тэрч куей, Бжьэкъали, мыкӏэ Зольский дэнкӏи дыкӏуэу щытащ, икъукӏэ лэжьыгъэшхуэ къыздищӏащ. Арати, мис апхуэдэурэ си шыпхъу нэхъыжьми дэлэжьащ, абы и кандидатскэ иригъэщӏащ, ӏиу цӏыху куэдым доӏэпыкъу. Усэ куэд ӏей ещӏэ, уэрэд куэд ӏей ещӏэ, гупым хэсым хъыбар жаӏэм къытехуэу усэ къыбжиӏэнущ. И бзэкӏи къулейщ, и цӏыху хэтыкӏэкӏи дахэщ. Ауэ сэ си гугъэмкӏэ апхуэдэ гукъыдэж мес фэ дахэ нобэ абы и ныбжьым хуэфащэу фэ дахэ тетщи, ар зи фӏыщӏэ псори унагъуэращ а гушхуэныгъэ цӏыхум къезытыр. Абы и щхьэгъусэм щхьа псалъитӏ Жысӏэну сыхуейт, зыгурыӏуэрэ зэдэӏуэжу зы пхъу закъуэ Венерэ жаӏэу иӏэщи, а пщӏэшхуэ цӏыхум хуищӏу ягъэсащ ари. А Светэ гукъыдэж дахэ Сэфэрбий къримыту щытам, апхуэдэу и бзэри ӏэфӏу, лэжьыгъэми гур етауэ щытыфынутэкъым. Псори къыздикӏи унагъуэращи, унагъуэ тэмэм иӏэщи, сехъуэхъуну сыхуейт. Иджыри куэдрэ мис апхуэдэу гукъыдэж иӏэу, и унагъуэ дахэм куэдрэ ящхьэщыту, куэд къигъэщӏэну сыхуейт. Сэфэрбий Чаныч япэ сызэрыщӏэтӏысхьэ курс лъандэрэ соцӏыху икӏи срегъаджэр, абы къищынэмыщӏауэ си научнэ руководительщ. Абы и лекцэхэм щӏэсыну хьэлэмэтщ. Парэр иухмэ, иджыри сыщӏэсарэт, Иджыри седэӏуарэт жыуигъэӏэу апхуэдэ цӏыхущ. Сэфэрбий Чаныч и деж си дипломнэ лэжьыгъэр щызгъэзэщӏащ. Цӏыху гуапэ, цӏыху хьэлэлщ икӏи цӏыху пэжщ. Сыт хуэдэ темэ ирехъу, къыбгуригъаӏуэф, абы къищынэмыщӏауэ, куэд къэзыгъэщӏэу, куэд псэуа жыхуаӏэ цӏыхум хуэдэщ, сыт хуэдэ жэуапкӏэ убгъэдэмыхьэми, лэжьыгъэу ирехъу, гъащӏэм щыщу ирехъу. Жэуап пэж къуитыфынущ, абы къищынэмыщӏауэ, чэнджэщэгъу хъуфынущ. Сэфэрбий Чанович лэжьыгъэкӏи, унагъуэкӏи, бын гъэсэкӏэкӏи узыщӏэхъуэпсэн, щапхъэ зытрах хуэдэ цӏыхущ. Иужьрей илъэсхэм Сэфэрбий нэхъыбэу дихьэхауэ зэлэжьхэм ящыщщ бдзэжьей зехуэным, а унэтӏыныгъэм ди республикэм зыщегъэужьыным, абы елэжь мэкъумэшыщӏэхэм зэрыхъукӏэ я ӏуэхухэр ефӏэкӏуэным. Абы и къэхутэныгъэхэр ди республикэм и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэм и щӏыналъэхэм я хозяйствэ зыбжанэм къыщагъэсэбэп. Зы илъэс къэнакъым, а хоздоговор жыхуэтӏэм хуэдэу щэ бдзэжьейм теухуауэ ахъшэ сытым дежи къилэжьыфу, а хоздоговорыр иригъэкӏуэкӏыу, абыкӏэ отчет теищӏыжу, псоми япэ иту а ӏуэхумкӏэ и лэжьыгъэ ирихьэкӏыу щыта сытым деи. Нобэ къыздэсым арауэ щытщи, абыи дрогуфӏэ. Къэзанч Сэфэрбий Чанович сэ сригъэджакъым, ауэ Къэзанч Сэфэрбий Чановичрэ сэрэ бдзэжьейм теухуауэ совещание Минсельхозым щекӏуэкӏыу абы зы доклад гуэр щысщӏати, абы иужькӏэ Сэфэрбий Чанович къызбгъэдыхьэри икӏи, Уи телефоныр къызэт, сыпхуеинущ, жери си телефоныр сӏиха. Арати, куэд дэмыкӏыу, етӏуанэ махуэм си дей къэпсэлъащ Сэфэрбий Чанович, сыпхуеинущи, хъунумэ, Мы егъэджапӏэмкӏэ къыӏухьэ жери икӏи, етӏуанэ махуэм Сэфэрбий Чанович дей сыкъакӏуэри икӏи. Аслан жиӏащ, Уэ бдзэжьейм зэрыхэпщӏыкӏыр сощӏэ, бдзэжьейм сэри зыкъом щӏауэ срилэжьащ. Сэ сэбэп сыпхуэхъуну, сыбдэлэжьэну сыхуейщ, мис мыуэду докторскэ

Сэфэрбий Чанович докторанту сыкъищтауэ, дэ дызэгъусэу бдзэжьейм теухуауэ докторскэ лэжьыгъэ догъэзащӏэ. Ар си консультанту, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи мис сэбэп къысхуэхъуу. Сэфэрбий Чанович куэд щӏауэ бдзэжьей ӏуэхум йолэжь. Къапщтэмэ, академик, мис бдзэжьейм теухуауэ Привезенцев, Новоженин, Королев, Павлов, Дементьев абыхэм ядэлэжьащ. Сэфэрбий Чанович бдзэжьейм теухуау куэд ещӏэ. Мис сэ чэнджэщ къысхуохъу си лэжьыгъэхэмкӏэ, дэнкӏэ сыт сщӏэнуми сытынуми икӏи сытым деи сэбэп къысхуохъу. Сэ си закъуэкъым Сэфэрбий Чанович куэдым сэбэп яхуохъу. Къапщтэмэ, бдзэжьейм теухуауэ мы Къэбэрдей-Балъкъэрым Сэфэрбий Чанович нэхърэ нэхъыбэрэ елэжьа, нэхъ хэзыщӏыкӏ куэд щыбгъуэтынукъым. Дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым бдзэжьейм ауэдэу хэщӏыхьа дыдэу дыщелэжькъым. Ауэ мис мыбы иужь илъэсхэм Программа развития рыбоводства жыхуиӏэм мис Сэфэрбий Чанович хэту елэжьахэщ. Иджы мис етӏанэгъэ илъэс дызыхуэкӏуэм Министерство сельских хозяйствэм бдзэжьейм теухуауэ сом гуэрхэр уже Цӏыхухэм зэрыдэӏэпыкъун сыт халъхьэну я мурадщ. Ахэр иджы псори икӏи мис мы Сэфэрбий Чанович и фӏыгъэ хэлъщ абыхэм икӏи. Сэ сыт хуэдэ чэнджэщ сиӏэкӏэ сыбгъэдэмыхьами, убзыхуау, дахэу жэуап къызетыр си лэжьыгъэхэр зэрыхъунумкӏи, Си ӏуэхухэр зэрыхъунум теухуауи сытым дей чэнджэщыфӏ къысхуохъур. Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, Къэзанш Сэфэрбий илъэс куэд щӏауэ егъэджэным къыдэкӏуэу къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэри ирегъэкӏуэкӏ. Абы нэхъ гу зылъытапхъэу хэлъхэм щыщщ Сэфэрбий зы унэтӏыныгъэ закъуэ мыхъуу зэмылӏэужьыгъуэхэм зэрыхищӏыкӏыр, ахэм псоми игурэ и псэрэ хыхьэу зэрырилажьэр, и гъэсакӏуэхэри абы зэрыхуиущийр. И ныбжьым емылъытауэ Тезгъэчыныхьу зытну сыхуейт. Къэзанш Сэфэрбий жыджэру хэтщ. Вузым къекӏуэкӏми, республикэм щыӏэ ӏуэхугъуэми сабийхэм фӏыуэ къалъагъуу, езыми игури и псэри ищӏэ ӏуэхум хуэгъэзауэ ауэду псэемыблэжу хэтщи, абы ипкъ иткӏэ дэри пщӏэшхуэ худощӏ икӏи къэралым Къыхагъэщащ Урысей Федерацэм щӏэныгъэ нэхъыщхьэм и лэжьакӏуэ званиер, къыхуагъэфэщащ итӏанэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр правительствэм и щӏыхь тхылъкӏи къратауэ щыӏэщ. Къэзанш Сэфарбий ди щӏэныгъэлӏхэм щынэмыщӏа губгъуэм, мэкъумэшхэм, Ядолажьэ. Жысӏэну сыхуейщ ди бдзэжьей къэзыгъэхъухэм абы я ӏуэхухэр зегъэужьынкӏэ. Лэжьыгъэшхуэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэмыщӏауэ, Северо-Кавказский регионым къацӏыхуу и къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэри абыхэм къагъэсэбэпу, фейдэшхуэ къариту иролажьэ, бдзэжьей, псым хэс псэущхьэ арахэр зегъэужьауэ нэхъ псынщӏэу къэгъэхъун абыхэм фейдэшхуэ япылъу езым къагъэхъуари ящэжыну абы сэбэпынагъэшхуэ яхуохъу, фӏыщӏэшхуи къыхуащӏ абы и лэжьыгъэмкӏэ теухуауэ. Сэфарбий ӏэщышхуэхэр зехуэным, ахэр екӏурэ ещхьу кӏэлъыплъынымкӏи лэжьыгъэшхуэ ирегъэкӏуэкӏ. Ауэ нэхъри къыхэзгъэщыну сыхуейт, Къэзанш Сэфарбий сабийхэм пщӏэшхуэ къыхуащӏу, фӏыуэ къалъагъуу, сабийхэм и гур хуэунэтӏауэ яхэтщ. Илъэс къэс зэпымыуу академический группэхэм, я куратору езым и гукъыдэжкӏэ къыдолъэӏури, а сабийхэр университетым япэ махуэу къызэрыдыхьэрэ къаухыхукӏэ якӏэлъыплъу, махуэ къэси еджэныгъэ ӏуэхукӏи, еджэныгъэ нэужьми якӏэлъыплъу, я нэӏэ тригъэту, езым и быным хуэдэу, и жьауэм щӏэту къегъэхъу, егъэджэным щынэмыщӏа хабзэ нэмыси яхилъхьу. Апхуэдэ цӏыхущ. Абы щынэмыщӏа, Къэзанш Сэфарбий гъэлъэгъуэныгъэ лэжьыгъэм Урысей Федерацэм къыщекӏуэкӏхэм жыджэру хэтщ, и ӏэдакъэщӏэкӏ, и къэхутэныгъэ лэжьыгъэм ищӏахэри абы щӏыхьышхуэ иӏэу саугъэт куэди къыхуагъэфащэ, мызэ-мытӏу дыщэ медали, щӏыхь тхылъи Куэду къритащ абы ищӏа лэжьыгъэхэм. Гъащӏэм и ныкъуэр зы лэжьыгъэм тезыгъэкӏуэдэфынур, дауикӏ, къыхиха ӏэщӏагъэр зи гум дыхьэ цӏыхурщ. Ищӏэр фӏэмащӏэу, махуэ къэс нэхъ дихьэхыурэ мэлажьэ. Мыпхуэдиз илъэс хъуауэ узэрылажьэ ӏэщӏагъэр къыщыхэпхам ущыхущӏегъуэжа зэман къэхъуа? Зэи къэхъуакъым, къыщӏэмыхъуар бжесӏэнщ. Къыщыдуха гъэм

Проректор по учебной части Борис Хазешевич ахэр ди гъусэу, ауэду дыщӏэсу, псалъэ жаӏэу, цӏыху къэсхункӏэ зырызыххэу дыкъагъэтэджрэ псалъэ ӏэфӏ къыджаӏэу, мис абдей къыщыщӏэдзэщ абыми, абдей распределение диӏа нэужькӏэ псори дыгуфӏу дыкӏуэри, я нэӏэ къыттетууэ ауэду дылэжьащ, Темборэ муэду жиӏэу щытащ, Сыту ӏейуэ сыгуфӏэрэ мы щӏалэ къомыр Мыхуэдэу зэреджам теухуауэ, нэмыс яхэлъу, ӏэсу щыту, лэжьэну хуейуэ зэрыщытыр жери. Дэ ди курсыр цӏыху пщы щэ ныкъуэрэ тхурэ хъууэ щытащ, абы щыщу хъыджэбз цӏыкӏууэ блы къытхэсауэрэ адрейхэр зы къэмынэу щӏалэ цӏыкӏуу щытащ. Къызэрыдгурыӏуэщи, щӏэныгъэм ущелэжькӏэ, абы зэман куэд пӏех. А лэжьыгъэм укъыщыдэхуэ зэзэмызэм сыт нэхъ удэзыхьэхыр, сыт нэхъ уи гур хэзыгъахъуэ? А зэман мащӏэ къысхуэнэм нэхъ сигу дэзыхьэхыу щытар Художественнэ литературэ, ар хамэ къэралым ятха, ди къэралым исахэм ятха епщыкӏуиянэ, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэхэм къыщыщӏэдзэри, абыхэм сыдахьэхыу, ӏейуэ сыдахьэхыу седжауэ щытащ. Виктор Гюго ейм куэдрэ седжащ, Александр Дюма жыхуиӏэм ейуэ роман щыплӏ седжащ. Мис иужьрей зэманым сыт-тӏэ нэхъ удэзыхьэхыр? Лэжьыгъэм. Лэжьыгъэ закъуэкъым. Лэжьыгъэм нэхъ сыдехьэх. Лэжьыгъэм ущӏыдихьэхыр сэ бжесӏэнщ, уеплъыхункӏэ А бдзэжьей цӏыкӏухэм уеплъыхункӏэ абыхэм зыгуэр хэхъуауэ етӏуанэ махуэм болъагъу. Я есыкӏэри нэгъуэщӏ мэхъур, я къоплъыкӏэри нэгъуэщӏ мэхъур, ауэдэу къыдэплъейуэрэ къоплъри. Нэхъыфӏ дыдэу ауэдэу удэзыхьэхыр Японием къикӏамрэ Румынием къикӏа бдзэжьейхэмрэщ. Ахэр ӏэсэ ӏейщи, цӏыхум йосэри, Уи макъ къудейр къацӏыху, ауэду къоплъэри щытщ, я жьэр яущӏри зыгуэр жьэдэплъхьэн хуейуэ зыгуэр яхуэбдзын хуейуэ ауэду мэхъу ар. Ди нобэрей нэтынэр зытеухуа Къэзанш Сэфарбий псалъэ дахэ куэд хужаӏащ. Щыгъуазэ дызэращӏащи, ар егъэджакӏуэ жыджэр, щӏэныгъэлӏ нэсым и мызакъуэу, гъэсакӏуэщ, чэнджэщакӏуэщ, куэдым сэбэп яхуэхъу цӏыхущ. Ди гуапэщ иджыри илъэс куэдрэ и къару пэлъэщу, щӏэблэм гъэсэныгъэ, щӏэныгъэ ябгъэдилъхьэу жыджэру ядэлэжьэну.